Igbo bụ Igbo, mma mmanụ. Ọ bụ na NTV nke si na Snake Island, Lagos Steeti ka okwu Igbo a si abịara unu. Anyị ga na-ewetara unu okwu Igbo kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ọ chọọ iji elekere iri na ise kụọ elekere itoolu nke anyasị kwa ụbọchị. Taa bụ Tọzde, ahịa Eke, ụbọchị anọ n'ime ọnwa itoolu bụ Septemba n'afọ puku iri abụọ na iri abụọ. Aha m bụ Lọlọ Oge Obinna, onye ga-ewetara gị okwu Igbo a kwa ụbọchị. Ya bụ, taa Anyị ga-eleba anya n'isiokwu a bụ ezinụlọ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ mmiri anwụla ma azụ mmiri atala ma azụ anwụla ya bụ ka e leba anya n'ezinụlọ gịnị bụ ezinụlọ

bịa mụbaa. Mmụba ha na-apụta ihe site na nwoke na nwaanyị ịbịakọta ọnụ dị ka di na nwunye. Ha ga-abịazi bawanye, mụba, mụta ụmụazị. Mgbe ha mụrụ ụmụaka a, a ga-ebido tụlewe otu e si azụ ha. Ezinụlọ bụ ebe mbụ na-apụta ihe

bịakwazie nwee ǹke atọ ya ǹkè a nà-àkpọ èzinụlọ̀ mbisa bụ extended family n'olu oyìbo kà ànyị lebàra ha anya n'otù n'otù ǹke mbụ bụ̀ èzinụlọ̀ otù mkpukè ǹkè ànyị kpọ̀rọ̀ màọbụ̀ ǹkè ànyị nà-àkpọ nuclear family n'olu oyìbo èzinụlọ̀

Ha na-enwekwa ụmụ. Ụmụaka ha na-amụ na-abụ ọtụtụrụ. Ezinụlọ a mara mma, jọọkwa njọ n'aka nke ọzọ n'ihi na ebe a ka a na-ahụ ekworo na anya ụfụ n'ihi na ọtụtụ ha bara n'ime ụlọ ahụ. A ga-ahụ ndị ga-asị, emegbuona m, emeziri m ma ọ emeteghị ya. N'anya nke ọzọ, nke ikpeazụ bụ ezinụlọ mbisa nke anyị maara n'olu oyibo dịka extended family. Ezinụlọ mbisa bụ ezinụlọ dị ire ma pụta ezigbo ihe na omenala Igbo. Ebe a, a na-ahụ di na nwunye na ụmụaka

Ya bụ, ezinụlọ amaka, ọ dị oke mkpa. Onye ọbụla nwekwara ọrụ ọ na-arụ n'ime ezinụlọ ọ hụrụ onwe ya dị ka nna. Ọ bụ nna ka ọ dịịrị ịchụta ma wuo ebe obibi ezinụlọ ya ga-anọ. Ọ bụ nna ka ọ dịịrị ịchọta ihe ha ga-eri, ịchọta akwa nwunye na ụmụ ya ga-eji yichie ahụ ha. Ọ bụkwa nna ka ọ dịịrị ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka, ịkwụ ụgwọ ụlọ ha bi na ileta ahụ ike ha ma ọ bụrụ na e nwee ka ọrịa si wee welite isi. Nke ọzọ dị n'aka ya bụ nne. Gịnị bụ ọrụ nne n'ezinụlọ? Nne amaka. Ya bụ, nne ka ọ dịịrị ịzụlite nwata n'ụzọ ziri ezi. Nne ka ọ dịịrị isi nri, ileta ọdịmma ụmụaka. N'aka nke ọzọkwa, ọ ya ka ọ dịịrị ịkụziri ụmụaka dị n'ezinụlọ ụmụ ruru ozi dịgasị aṅaa dị ka ịsa efere, ịsa akwa na ịza ụlọ. Ọ kwa ya ga-akụziri ha otu e si esi nri, gwakwa ha ihe ọma na ihe ọjọọ. Ya bụ, ọrụ nne. Ụmụaka n'aka nke ọzọ ka ọ dịịrị ichu mmiri, ịza ụlọ, ịsa efere, ịsa akwa na ịsọpụrụ ndị tọrọ ha, ya bụ, ndị okenye. Ezinụlọ dị ezigbo mkpa. Mezie ezinụlọ gị taa ọ bụrụ na ọ dịkọtaghị ọnụ. Gị bụ onye nne, gị bụ onye nna, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwata, gị bụ okenye, ezinụlọ amaka. Hiwe isi dozie ezinụlọ gị. Gbaa mbọ ka udo na-achị n'ezinụlọ gị taa.

www.ntvworld.net ka ị hụ ka o si na-aga n'anya ya ozugbo ozugbo anyị ga na-ewetara gị ya kwa ụbọchị ọ bụrụkwanụ na ị nweghị ohere ịhụ anyị ka ọ na-aga n'iru ya ana m agwa gị ka ị gaa n'ozi ịntanetị gị nke bekee na-akpọ email zigara anyị ozi site na info at ntvworld.net info at ntvworld.net ọ ga na-ewe gị sọsọ nkeji iri kwa ụbọchị